Kodi m'madziwa kuti pali tchimo limodzi limene Mulungu sakhululuka? Ndipo tchimo limeneli ndi tchimo lotani? Ambiri sitidziwa za chimenechi. Ndipo ngati mufuna mukamvesese kwambiri zokhuzana ndi tchimo limeneli, mukawerenge Mateyu chapter 12 kuyambira verse 31. Akunena kuti chamwano china chilichonse kapena tchimo lililonse limene munthu azatchimwe lizakhululukidwa akuti kaya uzanenera zoyipa zina la mulungu uzakhululukidwa kaya uzanenera zoyipa zina la yesu uzakhululukidwa koma wina aliyense wopanga chipongwe mzimu woyera sazakhululukidwa kuthandauza kuti pali tchimo limodzi limene mulungu sakhululuka tchimo limeneli ndi lonyozera chimene mzimu woyera ukukulankhula kapena kupanga ku- kulipangira kuupangira mwano mzimu woyera kodi nchifukwa chani Bible limanena kuti tchimo limeneli mulungu saza- li- sazatikhululukira uh, let me explain uh, mundimvesese ndi makutu auzimu osati athupi kodi pamene mulungu mawu a mulungu akulankhula kuti tchimo limeneli mulungu sazakhululuka kuthandauza chani thandauzo lake ndili for example iweyo for example iweyo ukuyenda mwina kufuna kukapanga choyipa then mzimu woyera umakulankhula ukuku usapite ukuku usapite basi iweyo kumanyozera ha ndipita e kumanyozera ha ndipita ha ndipita e ndipita koma chonsecho ndiwe wopemphera ndiwe wopemphera ukufuna ukachimwe kenaka mzimu woyera uja ukukulesa kuti usapiteko kumeneko iweyo kupanga mwano kwa mzimu woyera osamvera ndikupita kupezeka zoti mwina mwatsoka iweyo ndikufera malo ati amene aja ukafa malo amene aja iweyo ndi direct ku gehena mulungu sakatengera kuti pamene unali ku dziko lapansi unali kaya mbusa unali kaya prophet unali kaya mkhristu kaya unali ndani koma as long as iweyo wafa mzimu woyera utakuchenjeza as long as iweyo mwina wafa uh, utachenjezedwa kuti malo amene ukupitawo kapena zinthu zimene ukuchitazo nzosakhala bwino mulungu sakakukhululukira E, ndipo mulungu sakaona kuti uyu anali mbusa wanga amachokera ku church atachoka ku church amapita kukapanga nyasi anafera ku nyasi kumeneko ndimukhululukire iya chifukwa chake amathandauza kuti wina aliyense onyozera chimene mzimu woyera uku- ukulankhula sazakhululukidwa ndipo ukamwalira mzimu woyera suzateng- a mulungu sazatengera kuti unali ndani so abale okondedwa mzimu woyera ukamatichenjeza kuti ukuku usapite ichi usachite ichi, ichi usachite tiyeni tiumvere chifukwa tikhoza kukhala akhristu koma ngati tafa pamene mzimu woyera kutichenjeza ife osamva ndikufera mchinthu chimene chija tidziwe kuti ufumu wa mulungu sitikauona ifeke tikapita tikapita ku tikapita kuchani ku ezekieli akunena kuti mwina munthu wina amapanga zoyipa ndikusiya zoyipa zija ndikupanga zabwino ndikumwalira kenaka wina so mawu a mulungu akunena kuti zilibe ntchito kuti munthu amapanga zabwino ndikupezeka zoti akuti apange choyipa ndikufera komweko akuti mulungu adzangomuweruza munthu uja pa tchimo limene waferalo ndipo mulungu sadzawerengera kuti munthuyo ankapanga zabwino bwanji kaya ankapanga zachifundo kaya ankatumikira kaya ankatani mulungu sadzawerengera zimenezo The same munthu amene amapanga zoipa, zoipa zija ndikuzisiya ndikuyamba kupemphera ndikumwalira. Akuti Mulungu sakawerengera zoipa zimene amapanga zija koma akamuweruza malingana ndi chinthu chimene waferamocho. Nchifukwa chake akunena kuti amene akunyozera Mzimu Woyera sadzakhululukidwa. Chifukwa Mzimu Woyera ukamakuchenjeza iwe nkufera mu uchimo, Mzimu Woyera utakuchenjeza kaya unali mbusa umachokera ku church then umapita kokachimwa wakafera kumene kuja mulungu sadzakukhululukira mulungu azangokuweruza pa chimene wafera chija so tiyeni tisamale anamwa mulungu akudalitseni amen